Tá fáilte romhaibh uilig go léir don chaint agus don phlé seo tráthnóna inniu mar chuid de scéim, nó chan scéim, an Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill á reáchtáil ag Glór Uachtar Tíre. So linn inniu tá just beidh tá triúr aitheanta ag dul a bheith ag caint ar chúrsaí logainmneacha go háitiúil an logainmneacht mar a déarfá agus ar leibhéal domhanda chomh maith. So tá súil agam go mbainfidh sibh uilig sult as. Agus linn inniu, tá, ar dtús, tá Ciarán Mac Murchaidh as ceantar Eanach Cluana, múinteoir, Gael aitheanta, Oifigeach Fheis an Dúin, Oifigeach Cultúir agus Gaeilge ag CLG Bhaile Aileach, gníomhaí teangan, agus tá an-chur amach aige ar chúrsaí logainmneacha in Ard Mhacha Theas agus deisceart an Dúin, sna Beanna Boirche agus go háirid. Is iomaí bóithrín atá siúlta aige ag bailiú ainmneacha áite agus na scéaltaí is an béaloideas a bhaineann leo. So, fáilte romhat a Chiaráin ar dtús.
So go raibh maith agat. Bhuel, Mar a luaigh Aodán ansin, tá mé ag siúl na mbealtaí le cúpla bliain anuas, ag cruinniú mion-logainmneacha, rud ar bith a bhfuil ainm air, nó áit ar bith a bhfuil ainm air faoi leibhéal baile fearainn. so you know páirceanna is dócha sin an grúpa is mó a bhfuil ainmneacha orthu ach chomh maith leis sin tá cuid mhór rudaí eile amuigh ansin, tá fo-bhaile fearainn nó ceantracha a bhfuil ainm ar leith orthu, Carraigeacha, Carraigeacha Aifrinn, An chuid mhór sa cheantar seo, portaigh, codanna den bhóthar, cnoic, codanna de na sléibhte fosta. Tá mé ag déanamh sin le roinnt bliantaí cineál mar gheall ar Covid. Tá mé ag fanacht níos cóngaraí don bhaile agus ag siúl na thart fá na Beanna Boirche. agus ag piocadh suas píosaí beaga eolais ón cheantar sin, ceantar Bhaile Hill ar na mallaibh, Cill Chua, Áit Tí Chathail. Agus dul amach agus labhairt le muintir na háite, go háirid na seandaoine, na seanfheirmeoirí. agus tá cineál nós agam anois bheith ag éisteacht fá choinne seantarracóir, agus má chluinim seantarracóir bíonn a fhios agam go bhfuil mé sa tóir ar an duine ceart agus stopaim daoine agus bím ag caint agus comhrá leo faoi na rudaí seo. Agus caithfidh mé a rá is beag duine a dhiúltaíonn cupla ainm nó píosa eolais a thabhairt domh agus tá cineál go háirithe leis na seandaoine, tuigeann siad ar an toirt an cineál rud atá a dhíth orm agus is minic a chluinim anois Oh I know exactly what you're looking agus tosaíonn siad ag dul fríd na sean ainmneacha seo agus b'fhéidir cupla scéilín a bhaineas leo. Breacaim síos iad. Thoisigh mé an craic seo mar is ceart dhá bhliain ó shin agus tháinig tháinig mo mhac abhaile ón scoil agus bhí bhí obair bheag le déanamh aige ná ainmneacha páirce a bhailiú thart fán cheantar. So, chuidigh mise leis agus chuaigh mé amach leis. I ndiaidh seachtaine nó mar sin, chuir mé an bata agus an bóthar ar mo mhac mar ní raibh spéis ar bith aige ann. Agus lean mé ar aghaidh ó shin agus chuaigh mé amach as mo cheantar féin, chuaigh mé chuig ceantar mo mháthar in Ard Mhacha Theas. Agus mar a luaigh Aodhán ansin, thosaigh mé ag siúl na mbealtaí agus. Tá mé ag dul don chraic seo ó shin. Ar ndóigh, chuir Covid isteach ar achan rud, mar a chuir ar achan ghné den tsaol, ach sa chéad bhliain chruinnigh mé thart fá mhíle mion-logainm. Ní raibh, ar ndóigh, le Covid, ní raibh an t-ádh orm anuraidh mar níor chruinnigh mé ach thart fá cheithre chéad, agus i mbliana, is dócha go bhfuil mé ag tarraingt anois ar ar cupla céad fosta so em idir bheith ag caint le daoine agus eh sean léirscáileanna agus sean leabharthaí em leabharthaí staire agus rudaí mar sin is dócha go bhfuil thart fá dhá mhíle em mionlogainm eh bailithe agam le le breis agus dhá bhliain anuas so tá tá ag éirí go maith leis an obair agus eh tá sé ar intinn agam leanstan ar aghaidh ar feadh deich mbliana eile nó mar sin, níl fhios agam, níl mé ró-chinnte, níl teorainn ama ar an rud, beidh sé réidh nuair a bheas sé réidh, ach just leanfaidh mé ar aghaidh ag cruinniú na n-ainmneacha seo agus na scéaltaí a théann leo, mar tá cuid mhór samplaí spéisiúla insa cheantar. agus tá mé ag dul cupla ceann a lua agus an chéad ceann anois tá mé ag dul thar teorainn contae anseo chuig Contae Ard Mhacha leis an chéad sampla agus sin feirm ar a ar a bhfuil Pedalys air seo Pedalys sin a leasainm a bhí ar ar fear darb ainm Dan McGuinness so tá mé ag dul siar chuig lár an 19ú haois. Agus bhí an lad seo Pedley agus tháinig sé 'na bhaile ó as Meirice agus cúpla punt saothraithe aige ach chomh maith le sin tháinig sé féin ar ais agus tháinig servant ar ais leis, duine den chine gorm nó dubh nó cibé ainm ar cheart a thabhairt anois ar a leithéid sin. So, tháinig, tháinig an fear seo ar ais leis agus, ach d'éirigh an fear tinn i ndiaidh tamaillín agus fuair an créatúr bás. So, chuaigh Pedley é féin, Dan McGuinness, chuig an sagart áitiúil. Mhínigh sé an rud don sagart ach dhiúltaigh an sagart Aifreann a rá dó. Mar dúirt, dúirt an sagart nach Críostaí é agus gur cheart do, do McGuinness a ghoil chuig teach na mbocht leis an fhear. Rud a dhiúltaigh Dan McGuinness a dhéanamh. Ach ina áit sin, chuir Dan McGuinness an, an fear bocht ar a thalamh féin. Agus go fóill ar thaobh an bhóthair tá, tá leacht cuimhneacháin ar thaobh an bhóthair. em. i gcuimhne an fhir seo. Anois, níl rud ar bith scríofa air agus, em, tá an clochán ar thaobh a' bhealaigh ceart go leor, em, ach fuair mé an scéal, scéal áitiúil a bhí ann go raibh an fear gorm seo curtha ins an áit seo, em, agus chuaigh mé chuig an áit agus, you know, ghlac mé cúpla pictiúr den, den chloch é féin. So just shíl mé go raibh, spéisiúil an. an scéal a bhí ag an a bhí bainte leis an bpíosa talamh seo. Cupla rud eile. Ar an drochuair leis na samplaí seo baineann siad le le bás. Níl 's agam is dócha go go cloíonn scéaltaí báis. ar le ceantracha nó le háiteacha. So rud eile atá ann agus, fuair mé seo ar na mallaibh, chuir mé scairt gutháin ar fhear agus luaigh sé áit darb ainm Lavery's Bush. Lavery's Bush, you know agus just crann sceiche atá ann. Ach ansin dúirt sé Tá daoine curtha ansin so dúirt mé bhuel ceart go leor sé an scéal atá taobh thiar de sin. So is dócha dul siar cúpla céad bliain chuir fear bocht lámh ina bhás féin ins an áit ach mar a mar bhí an nós ag an am ní raibh cead an fear a chur i i cré na cille. taobh le heaglais so cuireadh díreach ins an áit sin é. Anois, an fear ar a raibh an talamh aige ag an am ní raibh sé sásta le seo so an rud a rinn sé ná thiontaigh sé an balla ionas go mbeadh an fear curtha sa pháirc eile. So, you know, tá, tchí tú ins an áit go bhfuil an balla ag dul síos agus díreach ag an, ag an deireadh téann sé ar, ar bealach eile. Anois, tá's agaibh féin agus eh feirmeoirí na hÉireann, you know, ní, ní thugann siad talamh do dhaoine eile gan fáth maith. So, sa chás seo, má théann tú ann, tá sé in áit darb ainm an Screeb, sin ainm ar an cheantar, tchí tú go bhfuil an, an balla seo, you know, ag dul síos agus just tiontaíonn sé ag an deireadh. Agus an fáth faoi sin ná go bhfuil duine curtha ansin. Ceann eile agus arís baineann sé le bás agus ar an drochuair le féinmharú. Agus an t-ainm atá ar an áit seo ná Frankie's Cairn agus tá sé thuas in sna sléibhte. Agus tharla seo sa bhliain míle seacht gcéad ochtó a sé. Chuir. duine, créatúr bocht de mhuintir na háite lámh ina bhás féin, de réir an scéil. Freemason a bhí ann, ach Caitliceach a bhí ann. An t-am sin bhí cead ag na Caitlicigh bheith ina mbaill de na Freemasons. So, ar ndóigh ní raibh cead ag an fhear bheith curtha ag an eaglais. Bhí na Freemasons ag iarraidh go mbeadh sé curtha in eaglais agus chuir na na Ribbon Men i gcoinne seo agus sa deireadh bhí bhí círéib nó troid ann i mBaile Hill mar gheall air seo. Bhain na na Ribbon Men agus tá tá Frankie bocht, Frankie McGinn bocht curtha faoi charn in áit éigin ag bun Sliabh Muc. sna Beanna Boirche. So, sin cúpla scéal agus agus ar drochuair baineann siad le bás. So, cúpla sampla eile nach mbaineann leis an bhás ná, agus bhí mé ag smaointiú ar ar seo aréir, fuair mé dhá ainm ar a bhfuil The Cockpit orthu. Agus an rud atá i gceist ansin ná, seo áit, ceann ar bharr Chnoc Uí Bheatha, taobh leis, sa pharóiste ina bhfuil mé, agus ceann eile i mbaile fearainn Sliabh na Buaile, cóngarach do Chaiseal Mhuilinn. Agus an rud atá i gceist leis an cockpit ná, sin, sin áit ar ghnách leis na daoine a bheith ag troid coileach. Agus tá siad istigh i log sna cnoic. áit nach dtiocfadh leis na húdaráis theacht orthu agus bhíodh daoine ábalta súil a choinneáilt amach fá choinne na bpéas ag an am chéarna. Agus rinne mé cuardach gasta aréir air seo. Cuireadh cosc ar throid coileach ag tús an ochtú haois déag, so tá tú ag caint am éigin is dócha i lár nó ag deireadh an naoú haois déag gur cuireadh an, nó gur tugadh an t-ainm sin ar an áit. Rud eile, agus luaigh tú seo an tseachtain seo a chuaigh thart, Emer, Rosie's Back Hill, now sin áit ag deireadh, díreach deireadh an bhóthair s'againn féin agus arís, ní bhaineann an scéal go díreach leis an áit ach sampla de scéal a chloíonn le háit, ná go bhfuil scéilín beag ann faoi faoi mhac Rosie. Dan Burns an t-ainm a bhí air go bhfios domh de réir mo chuimhne. Anois, bhí Dan Burns bainte leis na hÓglaigh thart fá céad bliain ó shin agus i ndiaidh do Thuaisceart Éireann bheith bunaithe agus bhí na B-Specials nó na A-Specials ag dul thart agus ag tabhairt droch-am do dhaoine. Tháinig scéal amach go raibh na Specials ag teach Rosie ag cuartú Dan Burns so chuaigh duine den chlann suas chuig an áit a raibh Dan ag obair, ar Rosie's Back Hill, agus chuir siad an scéal chuige go raibh na Specials sa tóir air. Chuir sé an graip, nó an gabhal nó an forc, isteach sa talamh agus d'imigh sé leis. Chuaigh sé go Meiriceá agus tháinig sé ar ais ceithre bliana ina dhiaidh sin. agus is dócha i ndiaidh dóibh bheith socraithe istigh cúpla lá, bhí sé ag dul amach chun obair a dhéanamh agus chuir sé ceist ar an mháthair cá háit a bhfuil an forc agus dúirt sise leis it's still up on the back hill where you left it. So sin ceithre bliana ina dhiaidh sin. Is sampla de scéilín atá bainte le háit agus tá cuid mhór de sin cruinnithe agam chomh maith leis an ainm féin so, you know, eh, you know, tógaim, mura bhfuil ann ach ainm, tógaim sin ach má tá scéilín taobh thiar den ainm nó taobh thiar den áit, em, is fearr i bhfad sin a thógáil fosta. Tá samplaí eile, em, fosta a bhaineann le féilte, mar shampla Cnoc an Damhsa, sin áit, is sin Ard Mhacha Theas arís, agus ba bhreá le daoine dul ag damhsa ansin ag cuid de na féilte, go háirid le linn an tsamhraidh. Áiteanna eile cosúil leis na Easter Banks, agus ba bhreá le daoine na huibheachaí a róláil ins an áit sin, agus fuair mé cúpla áit mar sin a bhfuil you know féilte ag baint leo agus you know b'fhéidir damhsaí ag crosbhóthar nó ar carraigeacha. Em, rudaí, cúpla sampla eile, em, agus baineann seo leis an Ghaeilge agus bhfuil fhios agat, tá, tá neart Tá neart ainmneacha Gaeilge fós amuigh ansin, ar na páirceanna, ar chuid de na cnoic. You know, Contae an Dúin, sin ceann de na contaetha is laige, is dócha, ó thaobh na Gaeilge de, nuair a bhí Gaeilge dúchasach ann. Ach tá, thart fá Baile Hill agus Cill Chua agus Drumgooland, tá na hainmneacha fós ar na páirceanna agus, Is dócha nach dtuigeann muintir na háite an tábhacht atá leo, go dtí go dtéim a fhad leo agus tosaím ag cur ceist in amantaí agus ansin bíonn siad breá sásta na rudaí a thabhairt. Thóg mé rudaí cosúil le Dún an Cheannbháin amuigh sna cnoic agus níl ann ach. moll mór clocha. Rud nádúrtha atá ann, ach Dún an Cheannbháin atá air agus de réir mar a thuigim é sin the fort of the bog cotton. Tá áiteanna eile amuigh ansin sna cnoic, Cnoc na gCorp. Ach níl 's againn cad tuige a bhfuil Cnoc na gCorp ar an áit, níl 's ag an fear ar leis an áit, mar mar a dúirt sé féin, there wouldn't be enough soil to bury a mouse, but, you know, agus thuig sé go raibh an, an, na focail a bhí taobh thiar den ainm, ach níl rud ar bith i seanchas na háite taobh thiar de, den ainm féin. Tá rudaí eile sna cnoic, na na Pollandoos nó na Polláin Dubha, Polla Ots, Log na Caillí. So tá na hainmneacha galánta amuigh anseo sna cnoic agus níl siad ar léarscáil ar bith ach tá súil agam i ndiaidh na hoibre seo am éigin go mbeidh mé ábalta iad a chur ar ais os comhair an phobail. Fuair mé ceann, ceann deas as Ard Mhacha Theas, Gleann Farradh Oidí. Anois, de réir mar a thuigim, sin The Glen of the Man, níl fhios agam an raibh maidí coise aige nó cibé rud, ach just ainm deas, sílim, ar tháinig mé air. Is dócha chomh maith leis na hainmneacha féin, tá mé ag piocadh suas is dócha píosaí den chanúint áitiúil, an canúint Gaeilge mar a bhí. You know, deirtear anseo, agus fios ag Ciarán Dunbar fán craic seo fosta, fuaimnítear an focal sliabh mar slé nó sléibh in áiteachaí, agus is dócha go bhfuil cineál scoilt ann san áit a deirtear sléibh. fá choinne sliabh agus i ndeisceart an chontae tá nó agus i gcontae Ard Mhacha Theas tá nós acu 'slé' a rá fá choinne sliabh. Cronk, sin ceann eile, in áit croc. In áiteachaí tá an focal 'cronk' ann. Agus rinne an Dr Seán Ó Treasaigh giota beag oibre air seo agus bhí mé in ann cúpla sampla a thabhairt dó. Tá cronk, baineann an focal cronk le Gaeilge Chontae an Dúin, Gaeilge Ó Méith agus giota beag in Ard Mhacha Theas fosta. Ach chomh maith leis sin bhí sé in Oileán Mhanann agus cuideanna den Ghaeilge na hAlban fosta. Tá cuid ceantar tá deirtear cronk in áit croc nó cnoc mar deirtear é. ó dheas. Focal eile a bhaineanns le. Sílim go mbaineann seo le ceantar Chill Chua. Ní bhfuair mé seo go fóill taobh amuigh de Chill Chua ach amháin giota beag i bparóiste Áth Bhriain, Caschill nó caschoill. Agus an rud atá i gceist leis sin ná muine nó coill casta nó is dócha coill bheag atá lán de crann sceiche. So tá mé ag iarraidh fáil amach an bhfuil sin ar fáil in áit ar bith eile, cuir i gcás i. i mBaile Hill nó thart faoin cheantar sin. Ach so sin sampla eile de fhocal b'fhéidir go raibh in úsáid i sa chontae sa Ghaeilge áitiúil seo. Rud spéisiúil eile ar tháinig mé air ná an focal ar carraig nó rock. Anois nuair a bhí mise ag foghlaim Gaeilge, Carraig a bhí ar Charraig agus b'in é. Ach tá mé ag fáil cuid mhór rudaí eile agus sílim go bhfuil difear beag ins na clocha seo. So tá cloch ann, tá carraig ann, tá creig, tá speilg agus tá spinc. Agus measaim, tá mé ag iarraidh fiosrú an bhfuil difear. idir an chúig fhocal seo. Baineann siad uilig leis an fhocal Béarla, ar ndóigh, rock, ach sílim go bhfuil níos mó i gceist ná sin. Agus díol spéise eile ná carraig, sin an focal is lú a bhíonn sna mionlogainmneacha sa cheantar seo. Tá creig i bhfad níos coitianta anseo ná carraig.

Dúirt sé, ní hé. Is is bruach géar taobh le abhainn atá ann, dar leisean. So b'fhéidir, b'fhéidir gurb é sin ciall eile a bhí in sa cheantar seo agus ar ndóigh díreach i ndiaidh an Chaisleáin Nua tá The Spinc Bhuí agus duine ar bith atá, a bhfuil, atá eolach ar an áit seo, Tá na bruachanna sin ann taobh leis an abhainn Spinc Bhuí agus tá cuid mhór aitinn ann, mar sin bíonn siad buí ag amannaí áirithe sa bhliain. So, sílim in áit Jagged Rock atá i gceist leis an cheann sin, tá sílim bruach géar abhann nó Bluff, sílim an Béarla atá ar sin. So sin ciall eile a bhí leis an fhocal spinc sa cheantar seo. Agus ar ndóigh tá an focal, tá an chiall eile ann fosta, mar is jagged rock é in áiteachaí fosta. So eh beidh mé ag tuilleadh oibre a dhéanamh ar ar rudaí cosúil leis sin. Em sílim cloch, má deirtear cloch, sin cloch cosúil le, standing stone, dolmen nó rud mar sin, cloch a thig leat bogadh, b'fhéidir, b'fhéidir nach dtig le fear amháin é a bhogadh ach ar bhealach is rud mínádúrtha é, rud a cuireadh ann ins an áit sin de réir mar thuigim ach ar ndóigh tá cloch mhór ann os cionn Chaisleán Ruairí agus taobh amuigh de Fhionn Mac Cumhaill níor chuir fear ar bith an cloch chéanna ansin. Bhí mé ag smaointiú fosta nuair a bhí mé ag ullmhú seo fá aois na n-ainmneacha. Anois, baineann cuid de na hainmneacha le infrastructúr, cosúil le droichead nó iarnród, you know, the bridge field, the railway field, agus sin simplí go leor, aois a chur air mar tá sé níos úire ná an píosa infreastruchtúir é fhéin. Agus ar ndóigh tá cuid mhór áiteanna a bhfuil sloinne nó ainm pearsanta orthu agus tá tú in ann amharc ar rudaí cosúil le Meastachán Uí Ghríofa nó Griffith's Valuation agus amharc siar chuig na 1860idí. agus faigheann tú an duine atá luaite leis an pháirc ar an rud seo. So, you know, tá na hainmneacha seo chomh sean le sin, tá siad ag tarraingt ar dhá chéad bliain nó níos sine mar díreach in aice linn anseo tá áit bheag i gcoirnéal páirce ar a thugtar The Hill Andy's air. Anois, bhí The Hill Andy beo sa bhliain. 1810, mar fuair seisean rud the Ardbrin Horn. Seo adharc iontach fada, thart fá sé troighthe ar fad, agus fuair sé sin nuair bhí sé ag baint na móna díreach trasna an bhóthair uaim anseo, agus níos mó na dhá chéad bliain ina dhiaidh tá The Hill Andy fós ar an phíosa talún sin. Chomh maith le sin tá áit ar.

So bhí Dan, chuaigh mé siar, chuaigh mé isteach ag Griffith's Valuations agus bhí Dan McEvoy ar an talamh sin sa bhliain 1860 nó mar sin. So is dóigh gurb é sin an Dan atá i gceist le Dan's Rigs. Tá rudaí eile, eachtraí nó tá na carraigeacha Aifrinn, agus baineann siadsan, ar ndóigh, leis na péindlíthe, tá sampla maith de sin ná Ailt a' tSagairt, Alt a' tSagairt, taobh le Baile Hill, agus is dócha go mbaineann sin, an sagart atá i gceist, ná an sagart a maraíodh ansin, Eoghan, b'fhéidir go bhfuil 's agat fhéin, Ciarán Dunbar, mar tá an t-ainm díreach i ndiaidh dul amach as mo chloigeann, ach maraíodh sagart agus seisear muintir na háite ansin. Ó hÁgáin an t-ainm a bhí air. Is é sin an fear. Ó hÁgáin an t-ainm a bhí air. Ó, é sin an fear. Agus an fear a mharaigh é ná an Colonel, Colonel Whitelaw, ab ea? Ab é?
Sé, tá ainm sin ag sleamhnú isteach. Sílim Colonel Whitelaw, na dheonaigh amach duit ach tá ainm, tá ainm mo dhuine, fós ann chomh maith ach tá mé ag ceapadh gur saighdiúir a bhí ag obair faoi seachas an Colonel é féin ach tuigeann tú an. Ah, go raibh maith agat. Déarfainn, déarfainn gurb é sin an sagart atá taobh thiar den ainm sin mar bhí seanainm Ailt, Ailt a' Cheiltigh ar an, or a Cuiltigh ar an áit roimhe sin. Bhí mé ag smaointiú fosta ar na focail, na hainmneacha Gaeilge go háirid ón áit, ón cheantar seo agus is dócha gur cruthaíodh na páirceanna mar a thuigimid iad thart fá dheireadh an seachtú haois déag agus i rith an ochtú haois déag agus d'imigh an Ghaeilge ón cheantar ó dheireadh an ochtú haois déag, tús an naoú haois déag. Tá tú ag caint fá bearna beag amháin ansin inar tugadh ainm Gaeilge ar na páirceanna sin agus b'fhéidir cúpla glún chun iad a sort of a dheisiú nó a treisiú isteach ins an phobal. So déarfainn gur tháinig an chuid is mó de na hainmneacha Gaeilge atá ar pháirceanna sa cheantar seo

Go raibh maith agat, tá sin fíor fíorshuimiúil ar fad. Áit a bhfuil mé féin faoi láthair, tá mé ag amharc amach ar Bhoireann Riabhach, nó Burrenreagh, agus sílim gurb é sin an áit ina bhfuil an Cascáil, ab é? Sin fíor, yeah. Dearmad déanta agam ar an bhfalla thar. Ag caint le fear thuas ansin, an ciall a bhí agam le Cascáil ná sin coillidh nó crainn a leagadh. B'é agus sé agus níl ann ach na stumpaí thart fá dtaobh de anois.
Right.
Sin an ciall a, sin rud a mhoithigh mé féin thuas ansin, níl a fhios agam cé acu fíor nó bréag but tá mé, tá mé ábalta, tá mé just ag amharc díreach amach ar an taobh sin tíre anseo. Ó sin ar ndóigh tugann sin píosa beag eile eolais. You know, the Cascáil, aye, that's it, yeah, yeah, thuas in Burrenreagh. Aye, Ciarán, bhí sin, bhí sin ar dóigh ar fad, take a wee rest, agus lig do scíth ansin. Ah, ar dóigh. So, fear eile atá linn, agus thíos an bealach mór ar an Caisleán Nua, ceithre mhíle thíos an bealach mór ón áit a bhfuil mé féin i mo shuí anseo, ná, tá fear eile inár gcuideachta inniu ná Cathal Ó Baoill, duine de chuid an dream iomráiteach, Scoláirí is Gaeil as Ard Mhacha, sé sin Cathal. Ba mhúinteoir ceoil Cathal san Ardscoil anseo agus ó d'éirigh sé as an obair sin tá traidhfil de bhliantaí ó shin, a Chathail, tá achan cosán coise siúlta aige i gcóngar agus i gcéin ag bailiú saibhreas is seanchas agus scéaltaí. faoi scáth na mBeann Boirche. Agus dar ndóighe, i measc na rudaí atá foilsithe aige, tá tá leabhair, tá leabharthaí agus páipéir foilsithe aige. Ach i measc ina measc siúd tá tá ceann, an ceann iontach suimiúil ann, an an ceann is deireanaí is dóiche, ná dar teideal Ruairí, The Red Beach. agus tá agus eolas faoin cheantar seo cruinnithe aige ann agus álainn galánta deartha ag a iníon Éilis ann chomh maith. So seans gur mhaith leat labhairt air sin, a Chathail, i measc rudaí eile. Ach stróc leat. Stróc leat. Go raibh maith agat, go raibh maith agat. Chan, chan, Ón áit seo ar chor ar bith mé, is Ard Mhachach mé, mar dúirt tú. So, nuair a thigeann duine ón taobh amuigh thall an thart fa seo, cuirtear blow-in air. Agus is blow-in mise agus, ar ndóighe, is blow-in, you know, mórán de chuid na háite. Tá ceantar beag thíos ansin ar an taobh dheas den bhaile a bhfuil an cuan air, an caladh, or. or The Harbour, agus sin go díreach Newcastle mar ba chóir. God's own country a chuir siad air. Ach nuair a bhí mé ag staidéar you know goidé mar a thig le Ard Mhachach bheith ina native anseo agus ní féidir a dhéanamh ach a bheith na scéalta a bheith aige, seo na scéalta. Rory agus an Red Beach. Now, an sraith scéalta a théann le le hÉirinn uilig, sin an an Fiannaíocht. Ach anseo, baineann baineann sé le Rúraíocht. Agus an t-aon an an áit inar thosaigh an Rúraíocht ná le Ruairí. Agus dar leis an chéad scéal is é seo gur go dtáinig Parthalán Sin an chéad duine a tháinig ariamh go hÉirinn tá 10,000 bliain ó shin agus tá sin fíor, mise bhí mise ann, chonaic mé é. Anyway, 10,000 bliain ó shin tháinig seisean isteach lena dhá mhac, Rory agus Sláine. Nuair a, nuair a bhí siad ag teacht i gcóngaracht na háite seo chuir siad an anchor agus bhí rás idir a dhá mhac, idir Sláine agus Rory. agus dúirt Parthalán leofa, an chéad chéad fhear a leagas a lámh ar an trá, is aige an tír. So thosaigh an bheirt acu ag rámhadh ar a mhéid a raibh iontu. Ach bhí. Bhí Sláine níos láidre agus níos sine ná an fear óg, Ruairí, so nuair a chonaic sé go raibh sé ag dul an rás a chailliúint, sheasaigh sé aníos ins a' bhád, tharraing sé amach a' claíomh agus steall sé an lámh deas de. Thuit sin go tóin a' bháid, thóg sé an lámh agus chaith sé thar chionn Sláine so thit sé ar an trá. Right, so far so good. So bhain Ruairí an duais. Ba leis sin an oileán, ach ag an am céanna tháinig fuil amach as an lámh agus rinn sin an trá uilig, rinn sé dearg é, nó níos beaichte rua. agus sin an áit óna tháinig an t-ainm An Trá Rua, agus fágadh an sliabh ag Sláine, mar tá fhios agat sa tsean-am nuair a bhí tú dul a bheith i do rí, b'éigean duitse do dhá lámh, do chos, do chluasa gach rud a bheith agat agus tú a bheith gan smál, agus ó chaill sé an lámh ní raibh cead aige a bheith ina rí. Ok, sin é.

Lig dar Manchán bocht go leor.
Tá am againn fá choinne, tá am againn fá choinne scéal eile. Ok, bhuel, nuair a, nuair a, tá taoide amháin ag teacht aduaidh, agus taoide eile ag teacht aneas anseo, faoin cheantar seo in san áit ar a ghlaoitear Cuan Dún Droma ar an bhomaite, ach tá Cuan Ruairí sa tsean-am. agus ansin tá briseadh amháin sa trá sin agus ligtear isteach tonn amháin, tonn, tonn, tonn Ruairí. Baineann sé leis an trá, baineann sé leis an duine agus sin an tonn a tharraing isteach gach bád. nuair atá an taoide ag teacht isteach, suigh do bhád ansin ar an tonn agus rachaidh tú isteach, nuair atá an tonn ag dul amach aríst, suigh do bhád ansin agus rachaidh tú amach. Tá sé iontach tábhachtach, tá ceann thíos i gceantar Mhancháin, you know, Tonn Chlíona agus síleann seisean go bhfuil tábhacht éigin ag Clíona. Is den tríú ord Tonn Chlíona. Right? Taobh istigh den tonn tá loch ansin. Cuirtear muirloch air. Ach má amharcann tú sna sean-leabharthaí, tchífidh tú Loch Muirbholg. Sé sin le rá gur sin broinn na mara or broinn na farraige agus saolaítear gach taoide ar feadh a dtóin san áit sin, sin Loch Mhá Bhoilg, sin, sin mamaí na farraige uilig ar a dtóin ar fad, agus tá sin fíor.
Agus tá baint aige sin leis na tonntaí móra, na tonnaí móra a bhí thart ar an tír seo, tonn Chlíodhna agus tonn tuaithe a bhí thuas ag béal Abhainn na Banna. Cúige sin, an b'é? Cúige? Tonn tuaithe, yeah, yeah. Bhí an triúr acu ann. Bhí, maith thú a Chathail, tá sin fíor-spéisiúil ar fad. So, Tiocfaidh muid ar ais chugat. B'fhéidir fá choinne scéal nó eolas eile. Oh sure. Tá súil agam go raibh go raibh míle maith agat, míle buíochas a Chathail. Anois tá tusa díreach trí nó ceithre mhíle thíos an baile mór ón áit a bhfuil mé i mo shuí mo shuí anseo faoi láthair. Ach tá muid ag dul a rith an bhealaigh anois go Cladaigh Loch Léinn i gContae na hIarmhí. agus áit a bhfuil Manchán ann, Manchán Magan, agus is scríbhneoir agus láithreoir teilifíse é Manchán, a bhfuil leabharthaí scríofa aige faoin Afraic, faoin Ind agus fá Mheiriceá Theas. Agus mar a deir an seanfhocal, bíonn an siúlach scéalach, níl dabht ar bith fá dtaobh de. Tá an dúrud cláracha faisnéise, raidió is teilifís, fá chultúr domhanda déanta ag Manchán do RTÉ, TG4 agus do go leor cainéil taistil fosta. Is cainteoir dúchais é Manchán, tógadh le Gaeilge é. Mar a deir sé féin, bhí Gaeilge ar a theangaidh aige sar a raibh an Béarla, agus díol spéise gur duine de tá caint againn air is duine de chlann Uí Rathaille é. Tá muid ag caint ar Aogán Ó Rathaille, ag gabháil siar. Agus ansin Micheál Ó Rathaille, an Rathailleach é féin, a sheas an fód 1916. Tá spéis agam sa chionn seo le The O'Rahilly. Agus sé The O'Rahilly a thug a sheanmháthair agus a teaghlach go Corca Dhuibhne chun Gaeilge a fhoghlaim, sílim thart fá 1912, Manchán. So, tiocfaidh mé ar ais chugat, tá ceist agam faoi file Ó Rathaille. Ach so tá fearadh na fáilte romhat, Manchán. Tá muid, tá lúcháir orainn go bhfuil tú inár láthair. Bhfuil tú ansin? Táim, cinnte.
Mo mhíle buíochas. Yeah, ba bhreá liom breis a chloisint ó Chathal faoi miotas a théann le Tonn Ruairí agus an Rúraíocht ar fad. Tá oiread le foghlaim agam faoi. Níl, you know, Agus fiú agus mé ag éisteacht le Ciarán, an méid ainmneacha agus eolais atá bailithe aige, like ní faic mise ach ach seachas iriseoir, bailím eolas atá bailithe ag daoine eile agus cuirim le chéile, so tuigim go maith díreach éadoimhin is atá mo chuid eolais ar na nithe seo. Ach b'fhéidir go mhaith liom, agus cinnte tá súil agam go mbeidh deis againn, an focal sin a ndúirt Ciarán faoi, an focal do coill le sceacha ann, le coill beag nó foraois bheag, níor, ní bhfuaireas an chéad uair é. Ach pé scéal é, sea, an rud go mb'fhéidir go mhaith liom, bhuel, agus an rud eile go gcaithfimid ceist a chur ar Chiarán faoi, ná cad a dhéanann sé leis na focail seo go léir, agus cad a cheart dúinn déanamh nuair a aimsíomid focal ar leith. You know, tuigim go bhfuil rudaí ar nós Meitheal Logainm dot ie ach níl mórán cur amach agam orthu. Umm, ach pé scéal is féidir linn casadh ar orthu sin i gceann tamaillín. An rud go mhaith liom díriú air, díreach go ginearálta, ar cumhacht atá ag logainmneacha, ní hamháin sa tír seo ach go hidirnáisiúnta, agus an rud go dtuigimid faoi an dtír seo ná cinnte bhí tábhacht ag mionlogainmneacha agus ainmneacha áiteanna ar leith do go háirithe toisc an baint atá acu leis an dinnseanchas, you know, an miotaseolaíocht seo go mbaineann go hiomlán le áit. Agus cinnte ba cúis siamsaíochta é seo scéalta deasa eachtrúla a bhaint le háit ach Is léir go raibh tábhacht éigin eile leo chomh maith. So díreach cúpla bliain ó shin, 2014, buadh duais an Nobel do dhuine, do eolaithe a bhí in ann fáil amach gurb é an tslí is fearr chun cuimhneamh agus seansmaointe a chaomhnú ná go mbeidís ceangailte in áit ar leith. So b'in rud a go dtuigimid anois go dtuigeann na heolaithe is nua-aimsirí is freacnaircí, ach ag an am céanna is soiléir gurb rud é gur thuig na draoithe fadó mar dheineadar an rud céanna. Agus cinnte feicimid é sin in Éirinn, go bhfuil na logainmneacha go bhfuileadar i bhfad níos tábhachtaí ná áiteanna ar ar ainmneacha ar áiteanna ar leith, ach go bhfuil an bhaint praiticiúil agus diamhaireach seo ag baint leo chomh maith. Ach ní hamháin gur tharla sé sin in Éirinn, tharla sé ar fud an domhain. Agus an sampla is dócha is soiléire, nó is mó le rá, ná le na tjurrunga, línte tjurrunga, san Astráil, an. cumhacht agus an tuiscint seo a bhí ag bundúchasaigh na hAstráile faoi an dtimpeallacht. Agus nílim a rá in aon chor go bhfuil aon ionannas san eolais ná san oidhreacht atá againn in Éirinn agus an oidhreacht chian ársa atá ag na bundúchasaigh san Astráil, ach cinnte tá macalla idir an dá rud gur fiú go mór féachaint air. Agus an rud atá ag na tjurrunga, línte tjurrunga nó na. línte hamhráin, na song lines chomh maith, go mba sórt amhráin iad nó nó glór nó fuaimeanna go raibh daoine in ann rá agus dá dhéanaidís, dá deiridís iad nó dá chanaidís iad san ord ceart tugaidís eolais dos na daoine ar an taobh tíre, ar an tírdhreach a bhí os a gcomhair amach. So thugaidís eolais dóibh faoi foinsí uisce a bhí ann, faoin sórt plandaí ag fás ann, faoi na ainmhithe, faoi an talamh, faoi an tír, faoi na carraigreacha agus faoi comharthaí go raibh ar an gcarraig agus ar na sléibhte ó na sin-sean-ama, ón ré gur cruthaíodh an dtalamh den chéad uair. Agus bhí sé sin iontach luachmhar do treabh nach raibh aon leabhair acu ná nach raibh aon slí eile acu eolas a chur a chaomhnú thar na mílaoise. Agus mar is eol duinn, you know, bhí na bundúchasaigh san Astráil ar feadh ar a laghad 20,000 bliain agus gach seans i bhfad níos, níos, níos faide ná san. So, agus ní hamháin go raibh an t-eolas seo caomhnaithe in aon teanga amháin ach bhí na hamhráin am seo, na tjurrunga línte, bhíodar, bhí treibheanna in ann iad a thuiscint nach raibh an teanga céanna acu. So i tslí éigin, bhíodar níos mó ná an teanga féin, bhí eolas ann go chuaigh níos doimhne ná an teanga. Agus cinnte, nuair a fhéachaimid ar an Dinnseanchas féin, tá beagán den rud céanna bainteach leis. Mar i ndáiríre, má léimid scéalta an Dinnseanchas, na miotaseolaíocht a bhaineann le háiteanna in Éirinn, is sórt, am, ráiméis cuid mhór de. Tá sé deacair dúinn é a thuiscint. Is sort of scéalta atá áibhéil agus miotas agus agus kind of eachtraíocht ag baint leo ach ní cheapfar ar dtúis go bhfuil aon eolais fiúntach, go bhfuil rudaí tábhachtach ag baint leo ach caithfear é sin go léir a scagadh amach. Caithfear an áibhéil agus an áiféis go léir a scagadh amach agus ansan tagann tú ar na na foinsí tábhachtacha eolais, go bhfuil eolas sna hainmneacha seo, faoi mar an gcéanna leis an Astráil, faoi rudaí ar nós an aeráid agus an aimsir agus na plandaí agus an sort geolaíocht atá in áit agus na rudaí a bhí ann a tharla san áit fadó, ní hamháin i dtéarmaí staire ach i dtéarmaí miotas agus i dtéarmaí aimsire chomh maith. So tá sé seo go léir caomhnaithe laistigh dos na focail. Anois, mar is eol dúinn, bhuel, rud a ceapadh leis na háiteanna, áiteanna, logainmneacha móra na hÉireann, ceapadh anois go bhfuil formhór díobh fíor ársa. Anois, na mionlogainmneacha, níl siad chomh ársa, bhí sé an-shuimiúil é a chloisint ansan ó Chiarán go bhfuil cuid dos na logainmneacha, ainmneacha a bhaineann le páirc in Éirinn, go mb'fhéidir go síneann siad siar chomh fada le 400, b'fhéidir 500 bliain, formhór acu b'fhéidir go bhfuilid 100 bliain d'aois nó 200. Ach. an saineolaí mór a bhí ag logainmneacha in Éirinn, Dónall Mac Giolla Easpaig, i lár an chéid seo chaite. Dúirt sé go raibh breis is 90% d'ainmneacha, logainmneacha as Gaolainn, go raibheadar bunaithe préamhaithe sa Ghaolainn agus go raibh formhór acu, nó ar a laghad cuid mhór acu, gur tháinig an ainm ó roimh an seachtú haois déag. So táid fíor ársa, agus an t-eolas atá iontu, atá caomhnaithe iontu, tá sé seo ársa tá chomh maith, agus tá sé seo níos luachmhaire ná riamh anois go bhfuil eolas á lorg againn faoi an talamh, an nádúr, an timpeallacht agus na hathruithe a tharlaíonn ann thar na céadta bliain agus fiú thar na mílaoise. Is iontach an rud é go bhfuilimid anois ag casadh ar ais ar na foinsí seo agus go dtuigimid go bhfuilimid ag teacht de réir a chéile ar tuiscint ar an méid eolais atá caomhnaithe iontu. Agus, I mean, nuair a chloisim, a ndúirt Ciarán go bhfuil 2,000 focal cnuasaithe aige cheana féin. I mean, tá sé sin dosamhlaithe, má, má chuala mé gceart é. Like, you know, tá sé go bhí bailiúchán mór logainmneacha i gContae na Mí, agus is dóigh liom go d'éirigh leo thart ar scór, no, ní hea, ach sea, is dóigh liom thart ar ceithre míle is scór ainmneacha a bhailiú, agus fiú i gCill Chainnigh, an áit eile gur díríodh a lán airde ar, ar an mbailiúchán de logainmneacha nó mionlogainmneacha san áit sin, agus ní raibh ach seacht míle bailithe acu. So, tá 'fhios againn go bhfuil an t-eolas seo go léir ann, ach diaidh ar ndiaidh caithfimidne dul amach agus é a chuardach, agus mar a dúirt Ciarán, tá daoine breá sásta an t-eolas seo a scaipeadh linn. Tá sé in aigneacha, tá sé ar theangacha agus i mbéil na ndaoine fós, ach má théimid chucu. Ach an rud ba mhaith liomsa a fháil amach ansan ná nuair atá sé seo bailithe againn, cad go cheart dúinn déanamh leis. I mean tá sórt tuiscint agam go bhfuil logainm dot ie ann agus meitheal logainm áit gur féidir linn go léir ár chuid eolais a chur le chéile agus gan dabht Ciarán Dunbar, tá a lán oibre déanta aige thar na blianta ar seo chomh maith so gach, gach seans go mbeidh eolas um, eolas aige faoi na rudaí seo. Ach fiú chun sampla a thabhairt, um, Bhuel, is dócha an príomhrud faoi an rud, an pointe deireanach faoi an bhaint a bhí seo, a bhí idir ár oidhreacht agus ár cultúr bundúchasach, más féidir é sin a rá faoi na daoine a bhí anseo, a chónaí anseo le cúpla míle bliain, agus lucht na hAstráile, ná go raibh díreach an tuiscint céanna ag na draoithe. Bhí sé riachtanach agus luachmhar dóibh go mbeadh an t-eolas seo ón sean-am acu. agus toisc go raibh an cumhacht agus an stádas ar leith a bhí acu, bhí sé bunaithe ar an eolas ar an sean-am, an t-eolas ar cúrsaí ginealachta, go mbeadh sé ar eolas acu ar cúrsaí miotaseolaíochta, ar cúrsaí staire, ar cúrsaí aimsire, gur tharla fadó, agus bhí. Tá tá sampla iontach do san sna sean dlithe, sa Féineachas, sa Seanchas Mór, bailiúchán den den Fhéineachas, agus deirtear, tá líne ann, níl an níl an an líne as seana-Ghaeilge agam go, ach deireann sé, What is the preserving shrine? In other words, cad é an slí is fearr chun an sean eolas, an eolas ársa faoin sean-am a chaomhnú, agus deirtear, That is easy, it's not hard, it is memory and what is preserved in it. So an t-eolas seo, an foinse agus an méid díreach an eolas a bhí ann an sean-am, tá sé laistigh den chuimhneamh na ndaoine. Ach ansan cuirtear an cheist arís, What is the preserving shrine? Agus nuair a chuirtear an cheist an dara huair deirtear, Not hard, it is nature and what is preserved in it. So, an t-eolas seo, tá sé caomhnaithe sa nádúr, díreach mar a dhein na bundúchasaigh san Astráil, tá sé againne anso in Éirinn. Agus ní gá ach féachaint ar. na mionna, na log mionainmneacha, mar atá bailithe i gCill Chainnigh anois, i gContae Lú, i gContae na Mí, agus atá á dhéanamh ó thuaidh anois i slite iontacha, ach ar fiú ar na hainmneacha féin. Dhíríos féin i mo leabhar ar an focal iontach sin, Ballinabrysken. Anois, níl ciall ar leith ag Ballinabrysken i gContae Mhaigh Eo as Béarla, baile beag ar chúlbhóthar idir Chonga agus dul ó thuaidh, ach nuair a athraíonn tú é sin go Gaelainn agus feiceann tú Béal Átha na mBrioscán, agus ansan tuigimid béal is the mouth or b'fhéidir Baile Átha the ford of na mBrioscán of the tansy, agus tá fhios againn go raibh an tansy, go raibh an luibh seo fíor luachmhar fadó de bharr an leigheas a bhí ann ar pianta chnámh, ach. Ní hamháin é sin ach gur chabhraigh sé le feoil a chaomhnú. Má chuireann tú an brioscán mór timpeall feoil ní thagann na cuileoga air, bíonn sé sábhálta. Agus an slí eile tá sé, má thógann tú a lán brioscán, má thógann mnáibh é, tá sé, cabhraíonn sé go mór le scaradh le linbh nó le ginmhilleadh, má bhíonn fadhbanna mnáibh acu, bhí fhios acu go raibh an foinse seo ann agus go rabhadar in ann dul go Béal Átha na mBrioscan agus an luibh luachmhar seo a bhailiú. Sea, seo, d'fhéadfainn leanúint le lán ainmneacha eile ach mar a gcéanna le Cathal, b'fhéidir gur bhreá liom dá mbeadh comhrá againn ar na línte seo, so fágfaidh mé go fóill é mar sin.
Go raibh míle, go raibh míle maith agat, Manchán. Just dála an scéil ansin, luaigh mé Mícheál Ó Rathaille. Tá, tá mise bainte anseo le club Club Lúthchleas Gael agus is fear mór iománaíochta mé agus tá mé bainte le mo club féin agus an club 3 mhíle thuas an baile mór sin Liatroim. So tig an dá club le chéile faoin ainm The O'Rahillys. Ok? O'Rahillys de sin. Ach díol spéise go bhfuil, níl fhios agam go bhfuil baint aige sin, tá tá bóthar díreach leathbhealaigh idir an dá pharóiste, tá bóthar, bóithrín ann, nó bóthar agus an t-ainm atá air ná O'Rahilly Road. So

Tá leaid óg i gceantar Chill Chua, Paddy Devlin, agus caithfidh mé Paddy a lua mar tá Paddy iontach, iontach cuidiúil leis an craic seo agus tógann sé thart mé. Paddy who? Bhuel, fear Rua, Tom. Fear Rua? So, no, right. Aye, right. Um, you know, cuid, is mór an cuidiú a thugann an, an leaid óg seo domh mar tá aithne aige ar mhuintir na háite, chan amháin i gCill Chua ach sna ceantar eile fosta. Agus you know achan uair a théim chuig Paddy bíonn liosta aige de na daoine caithfimid labhairt leis an duine seo agus bhí mise amuigh ar O'Rahilly Road ehm thart fá mí ó shin agus chuir sé an cheist sin orm faoi sin ehm you know an bhfuil baint ag an bhóthar seo le le The O'Rahilly? Caithfidh mé a rá nach bhfuil fhios agam ach you know bhí bhí an bheirt againn ar ar comhintinn nach, ní ainm coitianta é sa cheantar agus tá's agat fhéin é em so so tá achan seans ann caithfidh caithfidh mé sin a fhiosrú agus mé amuigh eh mar caithfidh mé labhairt le cúpla duine sa dúthaigh dúthaigh chéanna em ar sin so ní ar an drochuair ní thig liom An freagra a thabhairt duit an t-am seo, ach seo mar atá fhios againn. Just agus tú ag caint ansin, Ciarán, bhí mé ag dul fríd, tá cineál leabhar staire againn fá mo theaghlach. Rinne duine muinteartha dúinn i gCeanada, tháinig seisean abhaile agus rinne sé cuid mhór taighde ar an teaghlach 's thugamar as Tulach Rí, Má tá thú ar Clann Mhic Ruairí ó cheart, agus luadh dhá ainm ansin, ainmneacha páirce, Páirc na hAltóra agus Páirc na bhFuinse. Níl a fhios agam go díreach cá háit a tá. Tá muid ina gcuid thuas in aice leis an sean-scoil i dTulach Rí, Tulach Rí. Cad é mar a aistríodh, ach tá an dá ainm luaite, Páirc na hAltóra, dar ndóighe, é sin furasta. Páirc na bhFuinse, b'fhéidir, bhí mé ag déanamh gur ash trees, b'fhéidir, Páirc na bhFuinse, Páirc na bhFuinse. Achan seans, yeah. Agus tá an dá áit sin i dTulach Rí.

Is dócha tháim ag triail smaoineamh ar an slí go dtéann an pobal i gcoitinne, is dócha go dtéann siad ag plé le cúrsaí staire. So, mo cheist ná, abair, cén tionchar nó tuiscint athá aige an bpobal go forleathan ar brí na hainmneacha so, or nó an stair athá sna logainmneacha? So, thá me ag caint faoin bpobal i gcoitinne, ní díreach sinne athá só ana-thógtha leis an ábhar. Yeah. I mean, tá sé sin bainte le gach aon rud, nach ea? Cén suim atá ag an bpobal i gcoitinne leis an nádúr, leis an dtimpeallacht, le breis eolais a dhéanamh, kind of teacht ar breis eolais ar an oidhreacht nó orthu féin, agus an t-aon rud go bhféadfainn rá ná bliain i ndiaidh bliana is dóigh liom go bhfuil sé sin ag méadú, ag treisiú, ach is cuimhin liomsa fós, má bhím macánta, go raibh, tá an cúpla bliain you know i gcónaí nach, ní rabhas i gcónaí ag féachaint ar comharthaí bóthair agus ag féachaint ar logainmneacha agus is cuimhin liom go mbíodh m'athair agus mo mháthair ag féachaint orthu agus cheapas go rabhadar chomh leadránach. Anois agus mé ag dul, so is rud, tá múscailt ag tarlú, tá, braithim féin, b'fhéidir go bhfuilim ródhóchasach faoi seo, ach tá rud éigin ag tarlú i measc an phobail i gcoitinne go bhfuilimid ag lorg na. freagraí, ag lorg go mbeimís préamhaithe in aon áit amháin, go mbeadh tuiscint níos fearr againn ar cé muid agus cad as duinn. Ach aontaím go hiomlán leat, Colm, is rud cúng a dhóthain é ach tá sé ag méadú, ar a laghad táim ag súil go bhfuil.
Go raibh maith agat. Fair play ar fad. Bhuel, cúpla ceist anois agamsa, b'fhéidir, agus baineann sé leis an stuff a dúirt Manchán agus Ciarán beirt.

Is dócha, táim díreach ag smaoineamh ar an slí go dtéann an pobal i gcoitinne, is dócha go dtéann siad ag plé le cúrsaí staire de. So, mo cheist ná, abair, cén tionchar nó tuiscint atá ag an bpobal go forleathan ar brí na hainmneacha seo, ar nó an stair atá sna logainmneacha. So, táim ag caint faoin bpobal i gcoitinne, ní díreach sinne atá, is dócha, ana-thógtha leis an ábhar.
Yeah. I mean, tá sé sin bainte le gach aon rud, nach ea? Cén suim atá ag an bpobal i gcoitinne leis an nádúr, leis an dtimpeallacht, le breis eolas a dhéanamh, kind of teacht ar breis eolais ar an oidhreacht nó orthu féin, agus an t-aon rud go bhféadfainn rá ná bliain i ndiaidh bliana is dóigh liom go bhfuil sé sin ag méadú, ag treisiú, ach is cuimhin liomsa fós má bhím macánta. go raibh ann cúpla bliain ann, you know, i gcónaí, nach, ní rabhas i gcónaí ag féachaint ar comharthaí bóthair agus ag féachaint ar logainmneacha, agus is cuimhin liom go mbeadh m'athair agus mo mháthair ag féachaint orthu, agus go gceapas go rabhadar chomh leadránach anois agus mé ag dul, so is rud, tá múscailt ag tarlú, tá, braithim féin, b'fhéidir go bhfuilim ró-dhóchasach faoi seo, ach tá rud éigin ag tarlú i measc an phobail i gcoitinne go bhfuilimid ag lorg freagraí, ag lorg go mbeimís préamhaithe in aon áit amháin, go mbeadh tuiscint níos fearr againn ar cé muid agus cad as duinn. Ach aontaím go hiomlán leat, Colm. Is rud cúng a dhóthain é, ach tá sé ag méadú, ar a laghad táim ag súil go bhfuil. Go raibh maith agat.
Fíormhaith ar fad. Bhuel, cúpla ceisteannaí agamsa, b'fhéidir, agus baineann sé leis an stuff a dúirt Manchán agus Ciarán beirt. Agus leis an rud a dúirt Colm ansin de, tá mise ag plé le dream le déanaí maidir le logainmneacha agus iad ag iarraidh ciall a bhaint as an rud logainmneacha i nGaeilge. Agus tá sé deacair go leor in amanntaí mar gheall ar cé chomh truaillithe is atá siad. Ach dúirt fear áitiúil, dúirt sé rud éigin, dúirt sé, I want you to know that I don't really agree with what you're doing.

In amanntaí níl daoine ag iarraidh fios a bheith acu orthu. Rud amháin a déarfainn le Ciarán ansin, agus ba bhreá liom tuairim s'agat a fháil, thug tú ainm domh ar na mallaibh, Doras, Dolas, Dolas na Bruíne, Dolas na Bruíne. Now an é sin Dolas? An é sin Doras sa chanamhaint nó an é sin an truailliú? Agus tá cineál, sílim go gcaithfidh muid sin a chur i gcomhthéacs mar gheall ar an athrú seo go Béarla ó Ghaeilge agus daoine ag cailleadh aon tuigbheáil ar an chiall agus in amanntaí caithfidh muid admháil sílim go bhfuil na hainmneachaí an- an-truaillithe ar fad agus ní féidir linne ciall a bhaint astu a thuilleadh agus ba mhaith le daoine tá a fhios agat bíonn daoine a rá liomsa ó an bhfuil Gaeilge caomhnaiste ag mo theaghlach anseo agus bíonn sé, bhuel, ar bhealach, má tá tú ag iarraidh aon rud Gaelach a chloisteáil thart fán cheantar seo ina bhfuil mise, Baile Thuathail, caithfidh go leor ólachán a bheith i gceist. Agus má tá ólachán i gceist, is cuimhin liomsa duine a rá liom, Aye, oul Matha McGahan, oul Matha McGahan out the road there. Matthew McGahan. Maith thú. Cén dóigh sa bhliain 2019 go raibh Gaeilge ag duine ar na hainmneacha agus dúirt duine ag an am, Hi, why did old Peter get called Feather? Something to do with feathers. Why did old Jimmy Elmy, why was he called Jimmy Elmy? He had elm trees in the garden. He had elm trees growing in his garden. You know, cumann daoine scéaltaí mar sin. So, tá na rudaí seo ann, but is féidir Mar a dúirt Ciarán, tá macalla na Gaeilge, go háirithe má tá braon istigh ag daoine agus má tá tú ag iarraidh daoine a chloisteáil ag caint le fuaimeantaí na Gaeilge, like, le, le, le, le consain neamh-liopacha agus mar sin de, b'fhéidir, tá daoine ann a labhranns mar sin, go háirithe nuair atá siad ólta. Agus má tá tú ag iarraidh scéaltaí agus logainmneachaí agus mar sin de a chloisteáil, in amanntaí má tá an t-ól i gceist. Mar shampla, bhí mise thuas i dteach tábhairne agus dúirt mise, bhí, bhí duine ag iarraidh caint faoi na síógaí, scéaltaí faoi na síógaí. Ara dúirt mise, cha n-fhaca duine ar bith síóg sa pharóiste seo ó 1966. Bhí tost ann sa bheár, agus dúirt fear in aice liom dúirt sé seafóid, 1972 a bhí ann. Agus bhí sé in ann a rá liom cén áit agus cé, dúirt sé, but he doesn't like to talk about it because people don't, you know, people don't. But ar an drochuair nuair atá muid ag caint faoi, agus stopfaidh mise ag caint ina dhiaidh sin faoi caomhnú mar a bhí Manchán ag caint, Sa cheantar seo tá blas difriúil ag na daoine óga. Tá a fhios agam, ní labhrann siad mar a gcéanna. b'fhéidir go bpiocfaidh siad suas an blas nuair a thosnóidh siad sna tithe tábhairne mar ní bheadh sé de nós ag daoine labhairt le blas Northern Ireland más maith leat sna tithe tábhairne. Dhá mba rud é go ndeachaigh tú isteach sa teach tábhairne leis an blas sin, bheadh daoine ag amharc ort mar a déarfá agus foghlaimíonn daoine an blas áitiúil. go measartha sciobtha, agus táim ag ceapadh gur phioc tú suas air sin, a Chiaráin, mar tá 's agam cuid de na daoine a raibh tú ag caint faoi. So, ach, maidir leis na logainmneacha, tá siad ag fáil bháis, agus so molaim an obair atá Ciarán a dhéanamh, mar fiú na daoine óga, níl a fhios acu fiú an t-ainm atá ar an bhaile fearainn ina bhfuil siad. Agus rud éigin eile, agus ba mhaith liom a bheith cúramach mar sin, tá mise ag caint le bliantaí maidir le léarscáil Gaeilge de na Beanna Boirche nó léarscáil dhátheangach nó léarscáil cineál déanta de seo. Ar drochuair, nuair atá tú ag caint faoin phróiseas cineál frith-cholóineálach nó iar-cholóineálach, is cineál impiriálachas atá ann féin mar tá tú ag iarraidh rud éigin a ghlanadh. Ar an drochuair, tá mise ag déanamh go bhfuil sé riachtanach mar tá na sléibhte mar a bhíodh againn, Sliabh Muc agus Sliabh Meascáin agus agus Sliabh na Circe agus mar sin de, tá sin ag fáil bháis. Mar gheall ar na daoine meánaicmeacha tá siad ag teacht isteach sna sléibhte agus tá siad ag siúl agus mar sin de. Anois, Doan, tá sliabh ann sna Beanna Boirche darb ainm Doan ach deir daoine na siúlóirí deir siad Dú-an, Dú-an. Now, I just can't abide by it. But tá fiú muintir na háite anois ag piceáil suas, bhuel, má tá an dochtúir ag rá Dú-an, caithfidh sé go bhfuil mise mícheart, níl muid anseo ach ar feadh dhá mhíle bliain, caithfidh sé go bhfuil an duine sin as Béal Feirste, atá meánaicmeach níos cirte. So sílim b'fhéidir má tá duine ar bith a bhfuil spéis acu i léarscáil a dhéanamh, ba bhreá liomsa bheith páirteach sa togra sin. Agus an rud deiridh, agus is pointe é seo do Chiarán, ar phioc tú suas mórán Albainis ins an cheantar, mar cuid mhaith de na foclaí agus de daoine ann ins an chaint, is foclaí Albainise iad, ach níor mhothaigh mise mórán logainmneacha ins an Albainis, agus b'fhéidir go léiríonn sé sin scéal, agus sin é, stopfaidh mé. Tá cuid ann agus tá siad in áiteanna áirithe, go háirithe áiteanna a bhfuil na Preispitéirí, agus díreach b'fhéidir dhá mhíle uaim, thosaigh mé ag teacht ar an ainm seo The Knowe. The Knowe, sea. Yeah, agus tá sin iontach coitianta i gceantracha áirithe ina bhfuil Presbyterian. Em, an knowe sin, sin, tá sé cosúil le, le cnoc beag nó cnocán. Em, tá, tá cúpla focal eile atá iontach coitianta fosta, tá the brae, em, wee, you know, the wee field. Tá glen ann anois, tá gleann sa Ghaeilge, tá gleann i nGàidhlig na hAlban ach is dócha go ndeachaigh an focal glen nó gleann trasna chuig Albainis fosta so tá sé doiligh é a thomhas you know ar tháinig sé ón Ghaeilge, nó Gàidhlig, nó Béarla, you know mar nó Albainis. Bhuel agus seo cur isteach ansin beagán de, nuair a bhí m'athair ag cruinniú amhrán thart fá Chontae an Dúin tháinig sé abhaile le le hamhrán ina raibh an líne seo

Breemy Knowe atá ann, agus knowe, thuig mé an focal knowe ach char thuig mé an focal breemy. So, an chiall atá sin le sin ná áit a bhfuil cuid mhór aitinn nó whins ann, nó broom, tá sé cosúil leis an focal broom sa Bhéarla, broom bushes. So, the Breemy Knowe, agus tá sin. the Breemy Knowe. Shíl mé go raibh sé iontach deas. Mar a luaigh tú ansin Ciarán, tamall ó shin bhí tú ag caint fá fá cuid de na na na hainmneacha agus tá siad do-aitheanta. Agus sin fíor. Tá cuid ann agus cluinim iad Tuigim go dtagann sé ón Ghaeilge ach ní bhacaim leo. Scríobhaim síos iad díreach mar atá siad agus tig liom smaointiú ar cheann amháin, Moon Vaver, atá taobh amuigh d'Iúr Cinn Trá. Anois, sílim, agus ní thig liom bheith cinnte, sílim go bhfuil móin i gceist ach you know ní thig liom mórán a dhéanamh leis sin. In áiteanna eile, Téann tú ann agus deireann an feirmeoir rud cosúil Páirc an tSléibhe. Agus deir sé sin chomh soiléir you know go dtuigeann tú ar an toirt goidé atá ann. Agus sa cheantar, fuair mé Páirc an tSléibhe in, bhuel fuair mé cúpla Páirc an tSléibhe but ceann a fuair mé i Mullach Fearainn Droinn in aici le Sliabh Crúb agus sin an chéad cheann a thug an feirmeoir domh. Mar ina chloigeann féin bhí sé as an ghnách, you know, it wasn't like the big field or the well field. Rud as an ghnách a bhí ann dó agus sin de ghnáth, sin na céad cinn a thugann na daoine domh, na cinn nach dtuigeann siad. Ach dúirt sé é chomh soiléir is go raibh sé ar an toirt, bhí mé ábalta. Is san áit chéanna a thug fear óg, páirc eile domh, Páirc Uachtrach. Agus nuair a scar mé an páirc agus an uachtrach part, chuala mé ar dtús, uachtrach, the upper field. Agus ghlac sé cúpla soicind domh just mo chluasa a athrú giota agus dúirt mé is that in the top part of your land he says it's the top field ó dúirt mé sin sin é but you know bhí you know tá an focal sin thart fá eh, dhá chéad trí chéad ceithre chéad bliain d'aois um, agus tá sé tá sé tabhairt ar aghaidh chuig na daoine seo agus tá cuid acu you know, do-aitheanta agus ach tá cuid eile so-aitheanta ar fad go fóill. Is cuma faoin aois atá acu. Bhí duine, sílim Colm, ag caint fá an bhfuil eolas nó spéis ag ag muintir na háite sna rudaí. Tá agus tháinig mé ar, chuaigh mé isteach ag seanleaid seachtain ó shin, Micí McGuigan. Anois tá Micí i gceantar Forkhill, Ard Mhacha Theas. Tá Micí thar an chéad scór, thar an cheithre scór. Tá trí fhiacail ina chloigeann aige agus chuaigh mé isteach ag an seanteach ina bhfuil sé, a bhfuil cónaí air, agus dúirt sé, right, tabhair cúpla bomaite domh agus rachaidh muid amach. So shuigh mé sa charr, shíl mé go mbeadh sé ag iarraidh dul thart sa charr ar thuras beag. a tháinig sé amach as an teach chuir sé ceist orm, cad chuige a bhfuil tú sa charr? Alright, shíl mé, shíl mé go raibh muid ag dul thart fá sa charr dúirt sé no, tá muid ag dul ag siúl. Anois, mar dúirt mé tá an lad seo thar na ceithre scór. Dhreap muid suas sléibh, em, sean lad, bhí, bhí buidéal bainne ina phóca aige. Bhí ar an chréatúr suí síos b'fhéidir cúig uaire, em, Agus bhí imní orm, mar bhí muid ag dul fríd dreasógaí agus fríd raithneach agus thar clocha. Agus chuir mé ceist air, bhfuil tú cinnte, a Mhicí, go bhfuil muid ábalta seo a dhéanamh? Dúirt sé, yeah, yeah, caithfidh mé seo a thaispeáint duit. Tá clocha thuas, clocha thuas anseo agus caithfidh mé an chloch seo a thaispeáint duit agus mura dtaga muid an bóthar seo, an bealach seo, ní fheicfidh tú iad. Agus le bheith féaráilte dó, Chuaigh sé thar an sléibh, shiúil muid b'fhéidir ceithre mhíle, thar sléibhte agus cnoic agus bhí sé breá ábalta dó. But bhí, bhí eolas ar leith, eolas ar dóigh ag an, ag an seanleaid seo ar, ar an cheantar agus bhí sé ag iarraidh an t-eolas seo a thabhairt domhsa. agus eolas speisialta a bhí aige. OK.
Rud amháin a ba mhaith liomsa a chur anois, bhí mé ag amharc, tá, an tseachtain seo chuaigh thart nuair a bhí The Twelfth ar an teilifís, bhí Bhí leathuair nó mar sin ar BBC faoi na háiteanna agus na lodgeanna a bhí iontu agus ba mhaith liomsa duine éigin a dhul amach agus fáil amach cad é mar deir muintir na lodgeanna sin, na hainmneacha, agus iad sin a chur síos mar a deir siad iad.

Tá siad ann, tá siad ann, tá siad ann, tá siad ann. Gas, a chairde, ós rud é seo, tá, tá muid ag tarraingt ar uair agus fiche bomaite, so caithfidh muid a bheith cúramach anseo just ó thaobh cúrsaí ama de. Just, tá ainm, ainm, seo ceann a chuireann isteach orm.

Commodore? Sea. Bhuel, sin. Tá sin ann sa Bhéarla. Commedagh a deir daoine anseo go coitianta anois. Commedagh. Ach an ceann is mó a chuireann isteach orm, chuaigh mé, phós mé bean as Béal Feirste agus bhí mé i mo chónaí in aice le Baile Andarsan ansin agus tá, tá páirc, tá páirc cineál,

Má shiúlann tú suas le Bearna Uí hÍr, taobh le Kilcoo ansin, siúil suas an bealach sin agus tiontaigh ar chlé agus imigh suas go barr Donard agus tchífidh tú na Coimhéadaithe. Sin píosaí mór cloiche atá i bhfad níos mó ná duine amháin, b'fhéidir gur méid fathaigh. Tá siad iontach mór agus amharcann siad mar daoine atá ag coimhéad ar an tír aneas. Sin é. Agus tá cineál de dealbh daofa déanta ag Bloody Bridge Park Tá carrchlós thuas ag Bloody Bridge agus tá cúpla de na Coimhéadaithe tógtha acu ansin, cineál de dealbh, agus sin sin mar a thuigim iad. Go hiontach.
Maith go leor, an bhfuil, an bhfuil, ar mhaith le Manchán a theacht isteach ansin? Just feicim go bhfuil ceist ag Eoin, an bhfuil sé fós aige? Bhí lámh in airde aige. Go raibh maith agat. Bhuel, dhá rud, an chéad rud, ní ceist é. Tá a fhios go léir Michael O'Flanagan, an sagart réabhlóideach, agus an éacht oibre atá déanta aige, litreacha agus stuff eile ón tsuirbhéireacht, ordanáiseach a chur i typescripts beaga agus táid i leabharlanna timpeall na cathrach, ach roimh 1916 bhí Flanagan, Michael O'Rahilly agus bean nach cuimhin liom a hainm ag obair ar logainmneacha, agus bhí éacht oibre déanta acu agus ní féidir liom teacht ar faic faoi. So, má tá aon eolas agatsa faoin Rathailleach, b'fhéidir go bhféadfá tochailt go háit éigin a dhéanamh. Agus rud a chuireann isteach orm go mór agus luadh é níos déanaí ná daoine nach bhfuil eolas dá laghad acu ag cur athrú fuaime ar logainm. I gContae Liatroma tá Mohill. Céard is brí le Mohill? Níl aon bhrí le Mohill. Is maothail, áit fliuch, atá ann. Ach deireann fiú muintir na háite anois Mohill. Agus bí cúramach faoi chúrsaí dathannaí, mar ní féidir dathannaí a aistriú go cruinn go minic. Mar shampla, i nGaelic na hAlban tugtar lus gorm, lus gorm, ar chabáiste. Is blue nó gorm an focal acu siúd ar glas. Agus bhí cara liom agus seana-seana-seana-aintín léi i Daingean Uí Chúise tráth agus tháinig Tom Cruise isteach, a bhí ag déanamh scannán ann, agus dúirt an sean-aintín, Ó, tá sé chomh buí! Now ní raibh sé i gceist aici go raibh sé jaundiced, bhí sé i gceist aici go raibh sé tanned. Agus an tincéir buí, chuirtear the yellow tinker ar an t-am ar fad ach the weather-beaten tinker ba chóir a thabhairt air. So bí cúramach. Cathal Buí Mac Giolla Ghunna. Yeah, Cathal Buí. Agus so liomsa, an fear, an fear dubh sin an diabhal. An fear mór dubh thall, sin fear mór le gruaig dhubh. An cailín rua, ní Indiach í, is cailín le gruaig rua. Go minic, go minic, go minic, is é an dath, dath na gruaige atá i gceist seachas dath an chraicinn. So éacht oibre déanta agaibh, súil agam ana-chuid a fheiscint ar an idirlíon nó i leabhair nó

gineolaíochta agus bratacha agus tá sé sin sna nótaí a bhí aige go léir sa chartlann i UCD, thugamar dóibh iad. Ní raibh, níl cnuasach mór eolais ann ach cinnte tá you know b'fhéidir, n'fheadar an mbeadh fiche nó tríocha leathanach dos na logainmneacha a bhailigh sé agus an míniú a bhí ann agus táid le fáil agus is dóigh linn go bhfuil go bhfuileadar á dhigitiú an cartlann sin ar fad, do bhailiúchán an Rathailligh, so ba cheart go mbeadh sé ar líne, sea, n'fheadar, i gceann tamaillín ar aon nós.
Manchán, is, an bhfuil cartlann béaloidis, bhfuil sé furast go leor teacht ar rudaí ins an cartlann béaloidis i mBaile Átha Cliath?
Bhuel, an cartlann, so níl, níl saothar an Rathailligh sa chartlann béaloidis ach sa cartlann staire agus bhí sé ana-dheacair teacht ar rudaí ansan, bhuel ní raibh sé deacair ach níl ach seomra léitheoireachta beag acu agus tá saorchead ag éinne dul isteach ann ach b'éigean duit cruinniú a dhéanamh agus go háirithe le dhá bhliain anuas le Covid bhí sé níos deacra ach tá digitiú, táthar ag digitiú an bhailiúcháin ar fad so go mbeidh, beidh sé i bhfad níos éasca as so amach. Ní bheidh sé go hiomlán ar líne ach má chuireann tú iarratas isteach tugfar duit na cáipéisí cearta ar líne agus ní bheidh sé ar microfilm mar a bhí ach beidh sé i bhfad níos soiléire so yeah beidh sé i bhfad níos fusa. Ag an suíomh Dúchas tá an bailiúchán na scol ó na tríochadaí i mBéarla agus i nGaeilge agus tá an bailiúchán Bhéaloideasa an-chuid i nGaeilge agus táid ag iarraidh typescript a dhéanamh ach níl éinne sásta an Ghaeilge a dhéanamh.
Bhuel, an tuige a bhfuil mé ag cur an cheist sin, just an bhfuil fhios agat eh m'athair mór anseo ehm de réir cosúlachta bhailigh sé bhailigh sé lear eh stuff eh ó sheanfhear thuas sna cnoic ehm i gceantar Liatroma agus cuireadh an stuff uilig go léir eh go dtí an Roinn Béaloideas i mBaile Átha Cliath. So ní thig liom theacht air, tá mé ag iarraidh theacht air le fada. So I think that Loch Anna Long cáipéisí sna 1940idí go dtí an Leabharlann Náisiúnta agus táimidne ag iarraidh teacht air. An t-aon rud go ndeireann siad linn, tá siad caomhnaithe ann, tá siad áit éigin i dtaisce go sabháilte ach go mb'fhéidir go dtógfadh sé caoga bliain eile nó céad bliain eile go dtiocfaidh siad orthu. Theacht orthu.
Má théann tú i dteagmháil le Johnny Dillon thíos ansin, Aodán, tá sé iontach cairdiúil agus cuidiúil. Johnny Dillon, yeah. Johnny Dillon, agus just gabh i dteagmháil leisean. agus tá an seoladh ríomhphost agam dó but mar a dúirt mé fear an-chairdiúil ar fad atá ann.
Maith go leor. Éist, a chairde, tá muid i ndiaidh dul cineál uair agus fiche bomaite agus bhí sé sin go hiontach. Tá a fhios agat seo. oiread eolais chomh spéisiúil sin. So, go raibh míle, míle, míle maith agaibh as an ionchur ar fad. Manchán, Cathal agus Ciarán. Míle buíochas a Eimear as an tacaíocht uilig go léir agus caithfidh mé a rá, caithfidh mé Foras na Gaeilge a lua fosta as an urraíocht ar imeachtaí na seachtaine seo. So tá go leor, tá go leor rudaí eile ag tarlú i rith na deireadh seachtaine chomh maith agus bhfuil Eimear ansin chun theacht isteach b'fhéidir, bhfuil, b'fhéidir go bhfuil Eimear go fóill ann? Yeah, no tá, yeah tá, go raibh maith agat, bhuel cineál buíochas speisialta a ghabháil le daoine anseo agus Gura maith agaibh don triúr cainteoir ansin, bhí sin fíorshuimiúil. Gura míle maith agat chomh maith a Aidan as a bheith id chathaoirleach agus as chuile dhuine eile a bhí rannpháirteach ann, bhí sin iontach maith agus tá mé ag dúil le hamharc siar ar an taifead arís chun go gcaithfidh mé ormsa a phrosesáil, bhí sé iontach iontach maith, an-chuid eolais ansin. Gura maith agaibh agus ba mhaith linn, yeah, ár mbuíochas a thabhairt do mar a dúirt Foras na Gaeilge, Aidan, agus don Community Foundation a bhí iontach iontach flaithiúil dúinn leis an fhéile seo agus do do Chomhairle an tIúr, Múrn agus an Dún chomh maith. So tá an-chuid imeachtaí eile ar siúl. Tá an Cardiff againn le tráthnóna anocht, beidh Ciara Ní É ag labhairt faoi saol s'aici agus faoina cuid saothar féin le bunadh na háite Ciara Booth. Agus ar ndóigh tá spás fágtha go fóillín ar an dianchúrsa má tá fonn oraibh bheith páirteach sa dianchúrsa maidin amárach. Agus tá ceardlann faoi ceardlann faoi yoga ar siúl amárach ar ndóigh ag Josephine Dunbar agus tá sí tráthnóna amárach beidh caint iontach suimiúil curtha ar siúl ag Nioclás Mac Cathmhaoil faoi arís bunadh na háite seo ag labhairt faoi an clann Mhic Aonghusa clann teaghlach léannta sa cheantar seo agus an dóigh a chuaigh siad i bhfeidhm ar cúrsaí léannta sa cheantar seo ó 1013 suas go dtí 1014 sílim agus sí oh god is it a dearmad cineál déanta bhfuil sí fócas mo leithscéal just go go rachaidh mé an an ar eagla go dearmad déanta ar rudaí beidh pop-up Gaeltacht againn oíche amárach má tá duine ar bith sa ceantar beidh sé sin sa King's Inn so rud sin ceann de na rudaí beo a bheidh ar siúl amárach agus ar ndóigh má tá tú i gceann sa ceantar seo maidin amárach beidh siúlóid againn so beidh scaifte a mbíonn ag, ag bualadh le chéile go, go foirne gach seachtainiúil, ag bualadh taobh amuigh, taobh amuigh den halla, halla buí, eh, nDún an, nDún an Droma ag a haon déag a chlog, in, so beidh fáilte roimh chuile duine ann. Em, em, leithscéal, luaigh mé Ciarán Criste, em, yeah, caint faoi Chathail agus ansin, eh, sin ceann de na buaicphointe den deireadh seachtaine ar fad fosta, em, so beidh, beidh, em, iníonacha Shéamais, is é sin Eithne Ní Néill agus Caitríona O'Drudy, ag labhairt le Éilis Ní Dhuibhne agus beidh siad ag plé Tonn Tuile, ceann de úrscéal Shéamais, Shéamais féin. Agus ar an Domhnach beidh Jacqueline de Brún ag plé, beidh sise ag tabhairt caint i mBéarla ar ar The effects of bilingualism on the cognitive and linguistic development of children agus beidh Gráinne Flanagan, arís bunadh na háite s'againne, bean atá ina ceannaire de naíscoil s'againne, ag ina Cathaoirleach fá choinne an imeacht sin. Agus ansin, má tá tú ag dúil le giota beag damhsa, beidh Mícheál Ó Coigligh i mbun cúrsaí Zumba damhsa amárach ag a sé, gabh mo leithscéal, ar an Domhnach ag a sé a chlog agus An rud deireanach a bheas, an rud, actually, an dara rud deireanach a bheas ar siúl sa fhéile seo ar fad ná beidh físeán ar Facebook s'againne, so ní bheidh sé sin, ní imeacht beo a bheas ar siúl ach beidh físeán ar, ar Facebook, Glórtha na Tíre agus beidh sé sin ar siúl ag a hocht a chlog ar an Domhnach agus beidh, an t-ainm atá ar sin ná Ceol agus Comhrá le Doimnic Mac Giolla Bhríde agus cairde. Agus ar ndóigh bhí an oiread sin rudaí ar siúl i rith na féile seo go raibh orainn sa em, leanúint ar aghaidh i ndiaidh an deireadh seachtaine ar fad, ní raibh neart spás sa deireadh seachtaine, so beidh Josephine Dunbar ag filleadh ar ais chuig an fhéile agus beidh sise ag cur ar siúl, em, sraith ceardlann, sé cheardlann, dírithe ar chúrsaí cócaireachta, so, is as an Iodáil agus an Fhrainc í Josephine agus beidh sí ag déanamh cúrsaí cócaireachta ó na, ón, ón Meán, Meán Mara, nach?